a chomhairleoirí a Theachta Dála Tar suas níos gaire dúinn! Tar suas níos gaire dúinn! Tá muid réidh chun tús a chur le preasócáid Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2018! Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Pearse Flannery, Uachtarán Chumann Tráchtála na Gaillimhe, Maurice O'Gorman, an Teachta Dála Catherine Connolly, Bord Stiúrtha Ghaillimh le Gaeilge. Sinéad Ní Mhathúna Príomhoifigeach Cúnta ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Comhairleoirí Cathrach na Gaillimhe, Cathaoirleach Chumann Gnó Chathair na Gaillimhe Cormac Mac Guckian, urraithe Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh, moltóirí an Ghradaim, a chairde go léir agus siopadóirí Ionad na Faiche Móire. Bhur gcéad míle fáilte chuig bronnadh, ár mbronnadh, níl muid ansin go fóill, chuig seoladh Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2018. Is mór an onóir dúinn é go bhfuil Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Pearse Flannery linn chun an Gradam a sheoladh go hoifigiúil agus urraithe an Ghradaim a fhógairt chomh maith. Feiceann sibh anseo in aice liom chomh maith, go bhfuil suíomh gréasáin GLEG ponc IE, tá dearadh nua snasta tugtha dó ag Armour, ár mbuíochas dóibhsean, agus tá muid á sheoladh díreach in am do Ghradam 2018. Mar is eol daoibh, ar ndóigh, chuir muid an Gradam ar aghaidh go dtí a haon a chlog inniu mar chomhartha ómóis d'Aifreann sochraide ár gcara Breda Ryan, a bhí ar siúl níos luaithe inniu ag a haon dhéag. Beannacht Dé lena hanam agus comhbhrón le clann Uí Riain ar fad. Ar ndóigh tá aitheantas bainte amach ag an Ardilaun Hotel ó thaobh úsáidte na Gaeilge agus seirbhís i nGaeilge a chur ar fáil do mhuintir na Gaeltachta agus na Gaeilge. Ag bronnadh Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2014, fógraíodh an Ardilaun mar bhuaiteoirí ar an gcatagóir Fáilteachas agus Turasóireacht. But before I call on our first guest speaker, Méara Chathair na Gaillimhe, ba mhaith liom cúpla focal a rá faoi Ghaillimh le Gaeilge. Oibríonn muid i gcomhar leis an Comhairle Cathrach, an Cumann Tráchtála agus grúpaí eile leis an nGaeilge a threisiú agus a neartú i bpríomhchathair dhátheangach na hÉireann. We provide various services and practical supports to businesses and organisations who wish to use the Irish language in their daily business. One of our main projects is Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh, which highlights, celebrates and encourages the use of Irish in Ireland's Bilingual City and European Capital of Culture 2020. Tá muid maoinithe ag an gCrannchur Náisiúnta tríd an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus Cumann Tráchtála na Gaillimhe tríd an scéim 'Cairde Ghaillimh le Gaeilge'. Tá triúr fostaithe go lánaimseartha le Gaillimh le Gaeilge, mé féin, Gearóidín Hynes, Micheál Ó Ceallaigh agus inniu tá Caroline Casey linn atá ar thaithí oibre ó Ollscoil na hÉireann Gaillimh. Mar sin, chun tús a chur leis an bpreasócáid, glaoim ar an chéad chainteoir, Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Pearce Flannery, a Mhéara. Cathaoirleach Gaillimh na Gaeilge, Bernadette Mullarkey, Uachtarán Ollscoil na hÉireann Gaillimhe, an tOllamh Ciarán Ó hÓgartaigh, an Teachta Dálaí agus Teachta Dála Catherine Connolly, Uachtarán Chumann Tráchtála na Gaillimhe Maurice O'Gorman, Bord Stiúrtha Ghaillimh na Gaeilge, Tríona Ní Mathúna, Príomhoifigeach Cúnta Roinn Cultúir, Oidhreachta agus na Gaeltachta, Cathaoirleach Chumann Gnó Chathair na Gaillimhe Cormac McGuckian, Urraí Ghradam Seosaimh Uí hÓgartaigh, Moltóirí an Ghradaim agus a chairde go léir.

the group editor of the Galway Advertiser, príomh-mhaoinitheoir, príomh-urra, not príomh-mhaoinitheoir, not yet, I mean, Declan, príomh-urra ar Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2018. Thank you, Bríd. A Mhéara, Uachtarán Cumann Tráchtála na Gaillimhe, Oifigigh, Gaillimh le Gaeilge agus a chairde, go mbeannaí Dia dhaoibh go léir. Ba mhaith liom comhghairdeas a dhéanamh le Bríd agus le foireann Ghaillimh le Gaeilge as 30 bliain a bhí caite acu ag cur na Gaeilge chun cinn i nGaillimh. Tá Gaillimh athraithe acu trí léargas a thabhairt dúinn ar an draíocht a bhaineann leis an Ghaeilge. Tá an-áthas ar an Galway Advertiser tacaíocht a thabhairt don Ghradam mar go luíonn sé isteach lenár meon féin.

Go raibh míle maith agat, Bríd. Níl 's agam céard a mhínigh tú leis na súile sin agus ag féachaint ar an mBreathnach. Agus go raibh míle maith agat Declan freisin, um, ach caithfidh mé a rá go bhfuil muid go léir an-bhuíoch um, duit féin agus don fhoireann ar fad ins an Galway Advertiser an tacaíocht a tugann sibh dúinn, an ardán a tugann sibh don, um, don ghradam é héin uh, a bhfuil ar an bhfód 16 bhliain anois. Agus tá sé sin an-tábhachtach, an ardán sin chun a chur in iúl do gach duine an seans atá acu agus againn go léir ins an chathair chun an stádas dhátheangach really to put it out there. So go raibh míle míle maith agat. Chuala sibh ansin ón Mhéara agus go raibh míle maith agat a Mhéara agus maith thú leis an Ghaeilge, tá an-feabhas tagtha ort agus lean ar aghaidh leis an obair go léir. Chuala sibh ón Mhéara an liosta de na hurraí go léir a thugann tacaíocht gach bliain agus tá urraí nua againne i mbliana agus tá sé sin an-an tábhachtach freisin mar a léirigh an Mhéara. I'd like to say go raibh míle míle maith agaibh go léir for your continued support agus is mór is mór an rud é an cúnamh sin a thugann sibh dúinn, cuireann sé go mór leis rath agus an cáil le cáil an Ghradaim.

So you have three months to work through the judging process and that will commence in mid-April, plenty of time agus caithfidh mé a rá, i gcónaí, bíonn foireann Gaillimh le Gaeilge ar fáil, sin Bríd, Gearóidín agus Mícheál, do chuile duine a chuireann isteach ar an ar an ngradam, to give help, advice and support, you will not be alone, so please do ahead, go ahead and do it. Speaking of the judging process, ba mhaith liom fógairt ar cé a bheas mar mholtóirí i mbliana freisin. Ann Marie Ní Ógartaigh, iníon le Seosamh Ó hÓgartaigh, ar a bhfuil an gradam ainmnithe ina diaidh ina dhiaidh agus tá sé an-tábhachtach dúinn agus don ghradam go mbeadh i gcónaí go mbeadh duine as clann Uí Ógartaigh involved leis an ngradam and it's great at all times to see them on occasions like this and on the award night itself.

Bhuel, sin é, a chairde. Muna spreagann abair sibh cur isteach ar an ghradam, ní sam cad a dhéanann sé. Níl ach cúpla fógra beag anois before we finish up. We are currently putting a schedule together and would love to hear from businesses or organisations who wish to use the Irish language. So if you have cairde,

The spriocdáta, deadline for nominations, is the twenty third of February, an tríú lá fichead de mhí Feabhra. Ag an tráth sin níl ach ort an foirm a líonadh amach and then you have over three months to prepare for an mholtóireacht which is happening in mid April. So Gearóidín, Mícheál and myself agus ar ndóigh Caroline, beidh tú ag obair go crua i mbliana Caroline, chun cuidiú le éinne atá ag iarraidh an Ghaeilge a úsáid. Tá an foirm le fáil ar líne, nó tá foirmeacha ag Mícheál anseo chomh maith le scaipeadh ar dhaoine inniu. Our next event is the Lón Gnó, Thursday the 8th February in the Quays Bar Restaurant ar Shráid na Céibhe. Now, tá's agam gur luaigh an Cathaoirleach faoi na cairde, but tá mé chun é a rá arís, Tá muid i gcónaí ag cuartú cairde breise, we're always looking for new friends, so arís, please cláraigh linn, tá bhur dtacaíocht fíor-riachtanach do Ghaillimh le Gaeilge. Sin é, buíochas le na haoichainteoirí, a Mhéara, go raibh míle maith agat, Declan Varley ón Galway Advertiser, go raibh maith agat, Cathaoirleach Ghaillimh le Gaeilge, Bernadette Mullarkey, Avril, go raibh míle maith agat as an ionad agus as urraíocht a dhéanamh ar an bhia, bhí sé go hálainn, Urraithe an Ghradaim uilig thart orainn anseo, míle buíochas, Tadhg Keady, atá ag déanamh Facebook Live agus tá mé cinnte go raibh muid uilig go hálainn ag breathnú, le cúnamh Dé. Agus daoibhse, a chairde, as ucht a bheith inár dteannta. Níl le déanamh agam anois ach an dearbhán luach £50, Murab €50,000? Tá airgead ar m'intinn inniu. €50, fifty-euro voucher, kindly presented by Avril Smith agus an Eyre Square Centre le bronnadh ar dhuine éigin anseo inniu. So Mayor, I'll ask you to dip into an bosca seo anseo, pick cárta gnó, Geraldine Lardner, Fáilte Ireland, an-mhaith, ceann de na hurraí ar an turasóireacht agus fáilteachas. An bhfuil sí sa teach? Geraldine, Yes, iontach. So, tabharfaidh muid an dearbhán duit ar ball beag. Bhuel, sin é, a chairde, iarrfaidh mé ar na comhairleoirí agus ar na haíonna agus ar na hurraí tíocht suas go dtí an póidiam. Tá muid ag iarraidh cúpla grianghraif breise a thógáil le Bartley agus ar ndóigh na haoichainteoirí agus mar a dúirt mé, coinnígí ag úsáid an Ghaeilge i gcathair dhátheangach na hÉireann agus príomhchathair chultúir na hEorpa 2020. Ádh mór!